Igor Mikhailovic, funso lofunika kwambiri likukhudzana ndi dongosolo la dziko lonse lapansi. Ndani ndipo ndi chifukwa chiyani adakonza kuti zaka 12,000 kapena 13,000 aliyense azivutika kwambiri? Kodi n'chifukwa ninji kuyesa kotero kunayambika konse? Kodi kwenikweni n'chifukwa chiyani kukhalapo kwa izi ndi kuzungulira kwa zaka 12,000 Mukudziwa, ngati titachoka ku sayansi pang'ono, Ndipo tiyeni tibwerere pang'ono ku mbiri yakale, komwe zimawonedwa ndi kutsimikizika kukhalapo kwa zitukuko zakale. Ndi iko komwe, zitukuko zonse zakhalapo kwa zaka 12,000, ndiko kuti, zaka 12,000 ndiye pachimake cha chitukuko. kwenikweni osati chitukuko koma gulu ndipo apa pali njira ziwiri mwina chimakhala chitukuko chigonjetse zonse ndi kukula mopitirira apo kapena pamakhala kukonzanso koteroko kunena kuti kapena chikhumbo cha moyo chimakhazikitsidwa ndipo sindikulakwisa pano kunena kuti chisonkhezero cha moyo. Chifukwa chiyani? Chifukwa zimachitika paliponse komanso mozungulira, ndipo kukhudzika kofunikira kumeneku kumasakaniza zonse, kumasakanizikitsa kamvekedwe ndipo ndi chikoka. Funso lokhalo ndi lakuti zimachokera kuti ndipo chifukwa chiyani kulondola nanga chifukwa chiyani ngakhale ndili ndi chidwi ndi china chake njirayi ndiyooneka ndipo anthu ambiri amamvetsetsa kuti izi ndi zolondola ndipo zonse ndi zomveka kwenikweni koma kodi izi zimachitika bwanji kodi zikhoza kukhala kuchokera pakati pa chilengedwe chathu izi sizingakhoze chifukwa chiyani chifukwa tikutembenukira pang'ono-pang'ono chapakati zikutanthauza kuti payenera kukhala magwero ambiri a mphamvu iyi kuzungulira chilengedwe koma zimenezi nzotheka kapena pali chinthu china chachikulu chomwe chingakhudze aliyense pa mapulaneti onse zolondola kupatula apo zaka 12,000 zilizonse timakhuzidwa ndipo nachi chitsanzo zaka 24,000 zilizonse timakumana ndi zovuta zambiri ndipo tsopano takhala tikukhumuzidwa ndi mphamvu ina ya mphamvu zomwe zikutanthauza kuti galaxy yathu siimatiteteza tinene kulondola kotero pali malo amodzi pambuyo pake amachokera kwina kwake ndipo nzodabwisa kuti ndi zoononga kwa chitukuko pamene ena monga mwanena mukusintha kwa mlingo wina zoonadi ichi ndi chisonkhezero chatsopano izi ndi mphamvu zatsopano ndi jackpot kwa zitukuko koma pa nthawi imodzimodzi zingakhale zoopsa kwa zitukuko ngati zathu ndipo sichingachokere pakati pa chilengedwe tilibe zinthu zazikulu zotizungulira zooneka bwino zomwe zitha kutumiza ma radiation amphamvu kwambiri kodi mukudziwa izi zikutanthauza pali zosankha ziwiri zokha kaya ife abwenzi tikukhaladi mitundu yosiyanasiyana pamene maiko ambiri amazungulira pakati pa liwiro lalikulu la malingaliro zomwe zimapangitsa chidwi izi koma sitingazindikire zimenezi chifukwa chake zikutanthauza kuti pakhoza kukhala chilengedwe chochuluka ngati chathu ndipo izi ndi zomveka ngakhale mu nthawi zakale panali munthu wina dzina lake hermes trismegistus yemwe anati monga mkati kunja monga pamwamba pansi ndiko kuti chilichonse chimamvera malamulo a fractality ndipo izi ndi zochitika mchilengedwe chifukwa chake potengera izi pangakhale unyinji wa thambo lathu lolumikizana monga momwe milalang'amba yathu imalumikizidwa wina ndi mnzake kulondola pamene tili m'milalang'amba pali mapulaneti omangika kunyenyezi ndipo mabiliyoni ndi mabiliyoni Onsewo achilengedwe amazungulira pa liwiro lalikulu kuzungulira likulu limodzi limene limakhazikitsa chisokon, chikonzekero, chisonkhezero chimenechi. Zikutanthauza kuti zaka 12,000 zilizonse chilengedwe chathu chomwe chiyenera kuuluka kuzungulira pakati kunena kwake. kulondola ndipo osati zaka 24000 zokha koma pangakhale zofowoka zilizonse zaka 12000 mwina timatetezedwa ndi chilengedwe chonse osati galaxy yathu yokha kulondola zaka 24000 zilizonse timatembenukirako ndi mbali ina inde ndendende ndiyeno pali chikoka champhamvu pa ife Kodi zingakhale choncho? Chitha. Chabwino, ife tikulota, abwenzi, tikungolingalira, koma pali njira ina yomwe ili yosangalatsa kwambiri. Tinene kuti tiyike mofatsa, chabwino, mwina njira yomwe Elon Musk adapereka, kuti timakhaladi mu chinyengo.